ụtụtụ ọma nụ ụmụ ọdịnala Igbo ana m ekele onye ọbụla na-ele ihe mgbasa ozi asị m ka ọma ka meere anyị asị m ihe ọma si n'elu ya ọ dara anyị n'ala ihe ọma nọ n'ala ya opuoro anyị ome hmm? ka ndị mmadụ wee kweta na ọ na-eme asị m ka aka gaghị aka anyị jiji agaghị ama anyị asị m onye chee ihe ọjọọ ga-eme anyị asị m ka ala rie onye dị otu a hmm? asị m ụkwụ ọma anyị ji pụọ n'ụlọ anyị ụkwụ ọma anyị eji abata hmm? asị na ihe ọjọọ anyị amaghị agaghị ama anyị a sị m na anyị gbuo n'ihu a ga-egbute ihe ọma anyị gbuo n'azụ anyị egbute ihe ọma anyị gbuo n'aka nri ma aka ekpe anyị ga-egbute ihe ọma a sị m na na aka nchawa ka anyị ga na-enwe kwa ụbọchị kwa ụbọchị mm, na ihe ọbụla anyị tiri aka ga na-aga nke ọma mm. a sị m n'ụbọchị nke taa na ihe ọbụla ọchị- ihe ọbụla wụ ọchịchọ obi anyị na ọ ga-abịarịrị na mmezu hmm? na Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile onye ike niile si n'aka ya bịa ọ ga-emepesịrị anyị ụzọ anyị niile hmm? ọ ya ekpere na ịgọ ọfọ m na-agọrọ unu n'isi ụtụtụ a hmm? asị m taa ụbọchị nkwọ ka nkwọ kwọtara anyị ihe ọma kwọpụrụ anyị ihe ọjọọ ka ihe ọma niile anyị na-atụ anya ime n'ụbọchị nkwọ ka ọ bịa na mmezu ụbọchị nke taa a sị m ka ihe niile a ga-azụ n'ụbọchị nkwọ a ka ha zụtara anyị ndụ na arụ isi ike isee Ah, n'ụbọchị nke taa ebutere m unu ozi ọma abịara m ka m kọwaa uru ọ bara iji na-achụ aja uru ọ bara iji na-efidi chi onye ụwa gị hmm? aja ifidi chi onye ụwa gị bara ezigbote uru hmm? na gị ejikwala ya egwu egwuregwu hmm? na ọ ihe a m bịara ka m kọwaa n'ụbọchị nke taa maka na ọtụtụ ndị mmadụ amaghị ihe gbasara spirituality ụfọdụ ife na ọ ihe eji eh, eme ihe eh, mkparị amụ that's comedy no ihe gbasara ihe gbasara spirituality ọ ihe karịrị ihe tọrọ mmadụ maka na mmadụ nwụọ onye ndị mmadụ na-ebe akwa mm, nke gosiri na

the back, back brain is designed for accessing spiritual stuff mm, or deep thinking. Mm. So, ọ ihe mere ka m kọwaa uru ọ bara iji feed chi onye ụwa gị nke uru ọ bara ọ wụ ihe people na-emeghị understand again hụrụ most of our celebrities a na-ahụ today grace has shone on them grace has found them and that's how that grace is supposed to go saturate the whole environment ekwesịghị ka ọ wụ na only one person ka e mere na-ahụ ihe ọma Hmm? How do you access grace? You access grace by doing the necessary uh, sacrifices. Hmm? I lee na agba ochie, ọkwa ihe e mere, ọ bụghị something new. Ndị agba ochie na-achụ aja steady because e nwere ihe gbasara blood sacrifice people emeghị understand. Ọ bụghị human blood ka anyị na-ekwu okwu ya, using animal blood for sacrifice hmm? na uru ọ bara na ọ na-ehelp imepesi all blocked channels ọ na-ehelpụkwa ịchụ echiche onye iro ma echiche onye ọjọọ n'ebe ị nọ hmm? that's why i'm doing this video specifically to clear the air for people to know what um, is the truth and what is falsehood hmm? so uru ọ bara ị na-achụ aja ị ga-enwere ihe dị iche people ga-asị ị gwọọla ọgwụ ego ọgwụ ego awụghị na eh, mmadụ gburu mmadụ ibe ya eh, onye ahụ ị ga meghee a place onye ahụ na-akpọrọ gị ego na cupboard or whatever those things are, are movies they are not real those things are actually either Nollywood movies or or things that you watch on telly

o nwekwara mmụọ ekere given different and assigned different roles so specifically today ihe m na-akọwa ihe gbasara chi onye ụwa chi onye ụwa is your guardian angel Hmm? Your guardian angel can be male or female. So don't come and start asking whether your chi onye ụwa is a male or female. Na ị gara gaa gbaa afa a sị gị na chi onye ụwa gị na ọ nwaanyị eh, so na ọ na-aza Agnes ọ na-aza eh, Mgbeke and all that. No, chi onye ụwa gị can come in any form It can be male or a female. So feeding your chi onye ụwa, I'll teach in the next video how to do it step by step on how to do the feeding of your chi onye ụwa. Uru ọ bara wụ, ọ ga na-eme ka ụzọ gị na-akpọpesi, ọ ga na-eme gị na-enweta favor. Hmm? Ị ga na-adị ka ibe maka adịghị ka ibe na-agụ akwa. hmm? ndị ibe gị na-agụ na millions gịwa na-agụ na eh, minus ọ dị gị mma na hmm? ị ga-agbagote mana ihe ị kwesịrị ime ọọghị ga-eti aka na ihe ọjọọ ma a ga-agwọwa ọgwụ ịgwọ ọgwụ adịghị mma maka na o nwere higher repercussion but ifeed chi onye ụwa gị is a natural process e ji eme eh, ka mmụọ dị aware na ị na-eme exist ka ị wee kpọta mmụọ close to you ka mmụọ help gị iji na-eme your um, spiritual um, transactions, that thing that your physical senses or eyes cannot see. Hmm? Dị ka m na-akọwa ya mgbe ụfọdụ ụfọdụ na-enwe nrịanrịa nrịanrịa ahụ wụ e sendịrị ya from spiritual realm hmm? and ị gaa na hospital e nye ha clean bill of health sị ha that they are okay that they look okay but that one n'ime ha nwe ha na-enwe ihe mkpagbu ha na-enwe that ailment that that thing is um it's not allowing them to be free so ihe m bịara ka m kọwaa hmm, do things the right way hmm. so enwe ha ala a ga-enwe udo nke mkpụrụ obi na ị chọrọ ifeed chi onye ụwa gị ị ga-emeli ya by yourself but ma ị nweghị conducive environment ma ime ihe igbupụ ọbara ma ime ihe that has to do with blood sacrifice if you don't have a conducive environment where you are free to do it then that means you need the services of a third party ị needịrị onye ga-emere gị on your behalf ọ ọrụ anyị ọ ọrụ m hmm? you can contact me ị chọrọ ka m chụọrọ gị chi onye ụwa gị distance i can do it anywhere i can call upon my spiritual forces mm, and my entities of power on your behalf and they will connect maka na e kere ọrụ eke e, onye na-awụghị dibịa agaghị arụli ya hmm? but gọwa n'onwe gị because if you're doing it for yourself ọ ga-agali ị chọrọ ime ya i lezie the next video feeding step by step on feeding your chi onye ụwa hmm? gị ele vidio ahụ ka i wee ghọta nke a nọ n'elu ya so i nwee ajụjụ na ihe gbasara ihe m kuziri makwa na ị chọrọ ka a gbaara gị afa a na-agba afa gba afa miri emi rụkwa ọrụ mmụọ dị iche iche ị chọrọ ka i nwee ajụjụ chatịa m na this whatsapp number 09040113281 I come again 09040113281 once you chat me I'll be able to guide you on what you should do ya gazie